e lue n'obi igbo o nwere ike anyị na-ebulu o nwere ume anyị na-adọlụ o nwere ibe anyị na-agụdo dibịa mba amara ya ma aje na-egbu ngụ na-adọti ngụ uto ma alụsị mba amara echi agbụla ebele ugwu ka ndị gboo bụ abụma dibịa mba amara ya o nwere ibe anyị na-eme sọn

o nwere onye anyị na-akpọ o, o nwere ike anyị na-ebu o, o nwere ibe anyị na-ekwu ma dibịa mba m ma dibịa mba amara ya sonyere ya aka o nwere ibe anyị na-ekwu o, o nwere onye anyị na-akpọ o, o nwere ike anyị na-ebulu alụsị mba amara ya na-aje na-egbu ngụ na-adọtị ngụ uto na dibịa mba amara ya mmụọ na-eme ndụ ka ndị gboo na-ekwu na arụsị mba amara ya Obochikọla Igbo ka ndị gboo ji ekwu na dibịa mba amara ya o nwere ibe anyị na-ekwu o nwere ike anyị na-ebulu o nwere ume anyị na-adọlụ dibịa mba amara ya o nwere ibe anyị na-ekwu o

ndị gị ndị a na-akpọ afa gị na-akpọ gị na edo n'ọga sị gị bịa ka oge olu igbo na ọga afọ elugo dịka ndị gị na-arapụ obi igbo n'ọka ọka ịlịgo n'elu ugwu maka irife iru gị ka iru igbo afọ pụta ka iru igbo chakee ka ndị mba ụwa wee kweta eziokwu eziokwu na agbụla eze bụ ụmụnne emezaya eze ebube bịa n'ala onwe gị afa n'oke ugwu duru ndị gị jee n'oke ugwu kwuru okwu ka bụlọ ebube chikọ ọnwụ ka oke ọdụmodu ka ndị gị ndị igwe agụ igbo niile jikọ aka n'ugwu tata ka ị bịa wuo n'etiti ndị gị maka na ndị gị ga-akpata gị ekwu n'otu ọnụ igbo igbo kwe ya

odolie ndị ọma niile nọ n'igbo ya bụrụ ndị ndo iwu afọ ụka ọtara ebele ugwu na arụrụ igbo n'aka iwu afọ ahụ na-abụ na onye igbo ọbụla ya na mma ya ebiba na ndụ onye ọbụla bụ onye igbo ya na njọ ọga ya sị ka ya megbuo onye igbo ka ya megide onye igbo ka ya lee ndị igbo onye ọbụla bụ onye igbo ya eji ndị igbo n'ọga ọrịa nwụrụ ọnwụ ndụ ya bụ ndị ọzọ onye ọbụla bụ onye igbo n'oge a ya wepụta ịfụnanya wee fụ igbo onye na-afụrọ igbo n'anya arapụ ana ndị ndụ onye na-afụrọ igbo n'anya zọ ụkwụ na ana ndị ndụ ana ndụ eli anya ịfụnanya igbo ya agbara ife enu n'oge a ka ọkpala eze wee bịa wuwe n'etiti ndị igbo na ana ndụ ndị a mụrụ na ndị iwe bụ mgbe ekele m unu

mmụọ kelụ ụwa kpọrọ unu n'oke olu site n'ọnụ nne unu nne unu bụ ibu ọdụ ibu ọdụ ọcha ma ọ bụ wee kwuo sị ọ na ọcha nwa m mbido njiwe amụma gị bụ na nwa ala na-eje akịlịkọ gadị ya ekosasị ụwa niile ọ bụrụ na ọ kọsasịa unu ya si na mba ụwa wee bili mgbe ahụ wee nachia n'ala ndị eze ka unu wee baa na ndụ etowego m iru ka m wee baa na ndụ sowenị m o, ka anyị gawa n'obi iruo ka anyị wee baa na ndụ oge akụgo ugbu a

ndị eze dike gboo gboo agbakwa m unu n'isi n'isi nachianị n'obi na oge akụ elugo mgbapụta igbo elugo ife ọma igbo elugo akwali ọmụmụ eze nachianị n'obi ndị igbo bụ ndị mbịa gboo nachianị n'obi ndị ọmabala eze nachianị n'obi ndị kaka nke igbo nachianị n'obi ndị isi ndị dike ndị ichie ndị biri ezigbo ndụ nwere ezigbo ọnwụ nachianị n'obi ka unu na ndị ichie ndị ka nọ ndụ ugbu a ka unu jikọ aka ka igbo bụ igbo kwue n'otu onu ka ndị eze niile kwekọrịta ka mba ụwa kụọrọ gị aka eze ebube oke odumodu bịawe n'obi gị bịawe n'obi gị ị sị ndị mba ụwa site n'ọnụ m ọkpala eze na ọ bụrụ unu ruo n'obi nna m na mgbe ọbụna mmadụ naabọ ma ọ bụ karịa nọ na-ekwu maka m na na m anọ n'etiti oge akụgo ugbu a

na mgbu egbulu emego iri arọ ise ngụ ji wee tochie arọ a bụ arọ ngọla igbo chukwu okike igbo bịa mere ọnwa gafa ndị eje n'isi ndị igbo niile ebe ndị igbo nọ n'ụwa niile onye igbo ọbụla na-anụ onu m n'oge a Saakwa ọnụ gị sị abụ m onye Igbo maka na mmụọ Chukwu Igbo na-achọgharị ndị Igbo ọ sị nnụ na abụ m onye Igbo mrepụ ụlọ apụ ma ụlọ ọbụla na-emegide ndị Igbo n'oge a ọ bụrụ na Chukwu Igbo batara bụ apụ uru ya ama na eziokwu eziokwu na oke odumodu apụtago n'ọgbọ na-eche maka na Chukwu Ada chama ka na-ebu onye ebu. Ada ka na-alụ ụtọ na mbunye enu. Akwa alịa ụmụ ndị eze abịa o. Ikwu ene mbịa be gị na-ebu m ọta njegọzi. Ikwu ene mbịa be gị. Abịa m ọsọ eze. Ikwu ene ndị ọnọ na-ebu m ọta njele. Ikwu ene ndị ọnọ. Moju beji okwu.

bụlụ igbo na ịgbakwụlụ igbo na ịgbakwụlụ udo na ịfụnanya e ji mala igbo na arọ puku abụọ ili abụọ na oru na abụọ bụlụ ụbọsị afọ ọkụ ụbọsị ọkụ ụbọsị afọ ndị eze ji aligo ugwu ka fa nọdụ n'ugwu wee tịa wee bịa na nkwọ welu ayọrọ fachita n'ugwu n'ugwu nwafọ ebe igbo na-adọlụ ike wee jebe n'afịa nkwọ ebe mmụ- m- mmụọ niile dị apụ ebe mmọnwụ igbo dị afọrọ ibu ibu ibu n'ụkpa maka olili mbọsị eke mbọsị eke mmanwụ igbo ya-awa onye ọbụla bụ onye igbo pụtaba na bịaba bịaba eke na oye abịa bulu ike elue na obi igbo o nwere ike anyị na-ebulu o nwere ike anyị na-adọlụ o nwere okwu anyị na-ekwu nwa alụsị mba mara ya ndị igbo nachi ya n'obi ebe ọ bụla ị nọ kịta ọ bụ na uvo gị dị gị n'iru dịka onye igbo tata lụọ ọgụ n'obi gị tata ka ị na-enene m anọ m n'ọkọ ọbịa wee na-ekwubi okwu sị na uve ọbụla uve ọbụla onye igbo bupụtara na ọ ga-agọzi ya abụgolu uve agọzili agọzi dịka m na-agbanye ọdụ ka m wee kwubie okwu a uvo afụ abụgolu uve agọzili agọzi ọ bụgolu uvo dị asọ

ọ bụrụ na ị fụrọ ọjị ị fụrọ elu ọnwa ife ị fụ gọlụ ife ọbụla a na-eli eli ị nwere ike ịgbawa agbawa ya nochi achịcha tinye ya na uvo afụ ọ bụ na nkwubi okwu ma anwụ amala shanye n'oge amala so n'alụ m kwubie okwu na ọfọ gị ka ọfọ alịkọ ọnụ ka iwuvo gị dị ndụ ka ikwe ka ọ mewe ka mba ụwa kweta na ndị niile bụ ụmụ bụ agbụlụ eze bụ ndị amụma na ndị nsọ bụrụ ndị nchụaja ọ ife ọkpara na-agwa ndị mba sị fa na na- na ọ bụrụ na ị nabata m na ị ya-esonyelu ndị amụma ndị nchụaja na ndị eze ọ ndị ana m ekwu maka agbụrụ na-epu ngwu na na a na-epu ngwu ka ndị gboo obi ebi ma dibịa mba amara ya agbụrụ e belu ugwu bụ na ndị anyị bụ abụ ma alụsị mba amara ya fa je na-egbu ngwu na-adọti ngwu uto ma dibịa mba amara echi o nwere ike anyị na-ebulu o nwere ume anyị na-adọ o nwere ife anyị na-ekwu ma dibịa mba amara ya ine anya ịfụ ọcha ịwa n'ụtụtụ a ine anya n'uvo ine anya n'uvo ịfụ ọcha ịwa n'ụtụtụ a ọcha ụtụtụ a anyị ji wee kwakụ njem a m ji asị na onye dolu igbo m ji asị na onye dolu igbo na ọ ga-esite kịta alue elekere ịtọ onye igbo ebe ọbụla ị nọ ị fụ nzu gote ka ngọzi elu gị nzu afọ iwu aka ọ mee ọbụ ụlọ mụrụ anyị nwere nya kụwa ibie site tata gaba n'obi a m na-ezisalụ unu nzu si n'obi a ka ọ ya-abụ i weli nzu e doro nsọ n'odeniku kwubi okwu chukwu igbo azaa gị dịka nwanne chukwu unu bụ ụmụnne mesaya unu bụ ụmụnne ọkpara e belu ugwu na nwa ọ sị fa ọ sị ndị mba ka obu ụgwọ a wee bụrụ nke ya-adịgide wee sị na m na-ekwubi okwu n'uvo si na onye igbo ọbụla na-achọ nwa malụ dị na- na-adị ka akwali ọmụmụ igbo na-akwụ ọtọ tata m na-edupụta akwali tata ya ka m na-edele Enugu ka m dupụta akwali ọmụmụ igbo maka na m na-eji dupụta akwali ọmụmụ igbo tata chukwu okike ndị Igbo niile na-achọ nwa ebe ọbụla fa nọ n'ụwa niile o mee izu na abụọ ka fa sị na fa afụ ife fa na-afụ n'ụlọ ka fa jedụọ ndị na-afụ maka nwa ndị na-eji nwa ndị na-edozi nwa ndị na-enyere ndị niile aka ka a gwa fa ka a gwa fa n'eziokwu na Chukwu Igbo abịagolu fa ọlịlị na akwali ọmụmụ eze abịagoro fa ọlịlị ka o mee ndị Igbo zuo oke n'oge a ka mba ụwa kwuo okwu sị n'eziokwu na ndị a bụ ụmụnne ọbala ezugo onye Igbo ịga onye na-ege ntị ị bụla onye eze ị sọpụrụ Chukwu okike ịdị mma ọ ya-adịrị unu mgbe dị n'ụwa niile Udo Chukwu Abịama dịrị unu unu etikwana aka n'igbu ọchụ ndị Igbo sinụ n'igbu ọchụ pụọ kpamkpamkpamkpam na agbụrụ eze adịghị egbu ọchụ ọ dịka ndị si Igbo lere ejima unu anyị na-aga ọ bịa na-akọwala unu ejirimara Igbo na ebe Igbo si abịa mgbe ọ sị ka o doo olu n'ebe unu n'ụwa niile dịka akwali ọmụmụ Igbo na-abịa unu ọlịlị

jikọla aka dịka mmụọ igbo na-ejikọ aka taata ndị igbo na-ege m ntị ụfọdụ na-ewere obi ọcha na-apụ na-aga iru ụfọdụ ji ji obi ọcha na-abata abata ma ndị igbo na-aga iru na-aga azụ na-enwe ọṅụ onwe ndị jụbulu ajụ ndị na-akụbu asịrị fa na-akụzi aka ife ọ ka m na-ekele igbo maka na akwali ọmụmụ ndị eze na-abịa nwerọ onye nwa ya-anọchiri igbo ụzọ n'oge a na ikenga igbo ka ị fụ ka ọ kwụ ọtọ wee na-eje bulldozer o nwerọ mmụọ ya-anọchiri eziokwu na eziokwu na udo ụzọ ịfụnanya na udo bu igbo aga na anya ka efu ya amamife kwụ n'iru ọgụ ọbala sị na m ma ewu n'oge a na o nwerọ onye pụrụ ịkwụsị m ọ bụrụ na ị mụrụ nwa site na arọ 2015 ruo 2017 kpọpụta ya n'ọfa bụ oke mmụọ na-abịa izi ozi ka o so na ka ọ bụrụ onye eze na nwa igbo ya-arụta ọrụ n'okwu ndị igbo emesịa unu ya-ama ife mere o ji mee ọ ozi michael nwoye ozuokoye onowu emeka odumegwu ojukwu zinatali ndị igbo ka ọ jesịrị kpere igbo ile ndụ na obodo a na-akpọ Spain mmụọ ejiji Igbo wee zite Michael Nwoye Ozuokoye Igwebuike Motors Igwebuike afụ na-ele moto na nkwọ oke mmụọ ji ube eziokwu wee nata wee keli ndị nọ n'obi eze nka si n'Igbo eje n'ọkọ ọbịa ka ọ jee chee nche ka va nọdụ ka ive ya-emeni wee mee ọkpala eze wee bịa ive ahụ emezugo ọ ndị igwe agụ ya ba n'ime obi igwe agụ ya mụ ife mere ife afụ ọ bụrụ na ịbụ onye igwe agụ igbo nọdụ na nche ka ọ ya abụ ewepụta akara igwe ebe unu ya eso na wee gbaa izu site tata ruo mbọsị eke ka mụ na unu wee gbaa ịba ha izu were akara ekwentị ị ya-eji wee ba na WhatsApp ị ya-eji sonye nke mbụ bụ nke mụnwa bụ ikem okoye dike ezi udo bịa gụọ alfa ya igbo ee, osisi anụ igbo oyibo ya ya- ya- abatakula 344-96-227. Ọzọ. Ndị ọzọ. 080-344-96-227. Ọ ọ bụrụ na unu so na ndị media na-egezi amalụzie ka esi akpa elu bụ ndị ọ rị n'obi oge ugegbe ugegbe eze jelubulu uvo jebe Spain bụ nne igbo ọ zụọlue n'ebe afụ fụ nwa ochukwu igbo bụ ọbala ebele ugwu na nwa jeli mbịa ndị mba wee kwụsị ọkpala na mbịa mekwa ozi ka ọkpala eze nata ma bịa ebe a ugbo ndị ebe a ka anyị anọ na na nche wee zute ọkpala ife ọkpala kwuwe ya n'ime ha mara na ọzụ ọkọghị na ebe chukwu igbo na-ebesi ike oge ọ ya eme ili na ise ndị mmụọ ọbụla wee kwụsị ọgụ maka na oke odumodu bịara mechie anya wee sị ndị igbo agụ pụtanị ka unu rupụta m maka na olile eze n'ọnụ wee gbaa ọgwụ afụ tata uvo igbo na-anata n'ozuzu oke mbọsị eke njem iri igbo ọfụ ebido ndị igbo agụ ndị nọ n'obi ijezu obodo niile na-asụ igbo n'izu na-abụ kuene izu ọkpalaeze abịawo n'etiti ndị igbo igbo ejikọ aka igwe agụ igbo ekwe n'otu onu igbo ekwe baa na ndo na-eje dịka ị na-ebuli ufo n'oge a eji etinye n'elu ufo ndị igbo ebe niile nọ n'ụwa niile si ka ọ balụ ndị igbo ebe niile nọ n'ụwa niile kuve anụ a jewe mba n'oge a jee zute ndị igbo ebe niile agbụrụ igbo nọ agbụrụ eze nọ ndị eze ndị eze ndị eze abịa m ụmụ eze abịa m be gị i kwe na m bịa be gị ikolo ya gbaba gị onye Igbo ọnọdụ ya gbanwekwa ọnọdụ gị gbanwee ikolo ekwubara gị ma ọnọdụ gị gbanwebe

Chukwu okike Igbo edupụta akwali ọmụmụ Igbo ọnụ ọcha mmọ jeli mba tụrụ ugo mmọnwụ agụ e ji wee nye ikpe Igbo abụla eze na mbụ kpọpụtala Igbo ọnụ ọcha mere Igbo bụla eze na mbụ akwali ọmụmụ Igbo na taa ugo Igbo chakee dịka na site na nkwa Israel kwelu maka ọdịnihu Izrel sị na ọkpala ebe n'ugwu na-anọrụ m ụwa ụmụ Jekọb bịanị ka m zie unu ozi ọma maka ọdịnihu anyị anaghị ekwu maka ndị a bụlụ ọnụ anyị na-ekwu maka ndị eze doro asọ na ndị sonyere Igbo n'oge a n'ime mmadụ iri na abụọ chukwu okike igbo ka ọ zụọ ọkụ ya batalụ ọ zụọ jelu dupụta mmadụ iri na abụọ ndị igbo sị bata n'ọkụ ọbịa ka unu bụrụ ndị nche maka nkwupụta nkwa Israel kwelu nkwa Israel kwelu maka ọdịnihu ebidolu m na Juda ebe ọ dị gbasata oge a juda ị bụ oke ọdụm ị bụ nne ọdụm mụọ oke ọdụm ị mụọ oke ọdụm ọdụm bụ maka nkwa m kwala abịama na m abịala odogwu ụwa ka odogwu wee bụrụ dike maka na dike welu nwa sọbala ọ mụlụ chụọ aja m wee zite atụlụ ka m welu nwa m chụalụ unu aja ka m bịa malichi nwa eze dike rapụlụ obi nna ndị ochie wee jebe ghala ịbụ ife efu ekene dịrị maria bụ onye kwetelu ka ọkpala eze bịa ụwa n'obi abịama na be juda maka oge a juda nne ọdụm mụọ oke ọdụm ọdụm bụ ka m bịawuo n'obi gị ka mkpụlụ eze a wee dịgide ndụdụgandụ niile ya ka nchechebe n'obi David maka obi ịfụ obi ịfụnanya na udo na-eweta aga n'iru melụ na nwa e si n'obi Izrel wee dute bụ Solomon sị na nna m ezitego m na amamife agbanyere na ọnwụ Uria bụ nwa Besheba o wee sị abụ m ọdụm ebo Judia na ọdụm afụ ya n'ụwa ya-esi na be m wee pụta ọ bịa na mmezu maka m ka Izrel kelụ maka ọdịnihu mere Juda ji wee nọrị n'elu ndị ọzọ n'Izrel a kpọọ juda a kpọọ israel a kpọọ israel a kpọọ juda asha onye ọnụ ụtọ ihe anụ n'obi eze ka nne ya n'iko n'obi dan ị bụ ọkaikpe mmanụ m setara na ebe a Dan ị bụ ọkaikpe mmanụ m bụziela agụụ gị tụọ obi ibu n'ụkwụ ka onye ọbụla si ya ka m bịawuo n'etiti ndị m anọ m na-eche nzọpụta gị chukwu ka gad gbuo ọsọ chi ya ka m bịa wee n'etiti ndị m ọsọ afọ emego ndị ori afọ achụgo gad iri arọ ise na ise gara aga ngwa afọ egbulu kpuchiri narị ịtọ mba ụwa wee duo igbo ụnọ bidolu ndị igbo ndụ ọfụlụ nye ndị igbo oru agalị ntụsapụ ọna maka mbido ndụ ọfụ oru agalị ọna afụ e nyere igbo bụ ndị Igbo bidonụ ndụ unu Igbo wee bido ndụ ọfụ na mkpuchi ngwu tata ngwu etoshigo ngwu etozugo udogo mego iri arọ ise ugo Igbo shakezie akwali ọmụmụ Igbo natazie ka ndị na-akụ asịrị kụọ aka

ka iru igbo chakee ka mbọsị eke bụrụ mbọsị akara aka ka ị bịa meelu onwe gị afa n'etiti ndị gị olie egbo ya mkpụrụ ụbọsị asatọ ihe jide ụtọ ododo igbo ka agbụrụ eze wee chakekwa ka i wee gosi iru gị ka iru igbo wee dị ọfụ ka iru ụwa wee chakee ka ife niile wee bụrụ ife ife ochie niile wee gabiga ka ife niile wee dị ọfụ ọkpara eze bịa wuwe eke oye afọ nkwọ ka tata bụ ụbọsị afọ bụ ọkụ ụbọsị bụrụ onye isi oche wee rupụta eke ka akwali ọmụmụ eze wee wue bịa mee ya ọkpara bịa kwụrụ n'ụkwụ gị deje maka na i kwere n'ụwa na be maria na obi josef na be david na obi juda maka tata ndị ga na-agba ọka n'oge a wee na-ejikere ka ndị eze gbagidere n'ugwu bịa kwubie okwu bịa kwuo n'ọfọ eze ebube bịa mee ya n'ala ekene na-abakpara gị igbo na-akpọ ndụ ise duzi ọnụ ise ise kwue na ise imeli unu ndị ile ndụ tata sonyelụnụ m sonyelụnụ m mass media onye media ya bụ na ebu na esonyegasịrị m tata ma ọ kụọ elekere ịtọ nke ndị ọwụwa anyanwụ ọ kụọ elekere ịtọ nke ọwụwa anyanwụ elekere ịtọ nọ na ọwụ- na ọwụwa anyanwụ unu esonyere m na Facebook na YouTube na redio nigeria na nta na abs redio na tv sonyelụnụ m na YouTube ba unu esolu m na ndị Igbo Royal Odendi Heritage YouTube TV unu esonyelu m na Igbo World TV na-esokwulunu m na ụmụnna Cable TV ife m ji sị unu soro m tata bụ ka unu soro m gbagoo n'ugwu ka unu wee fụ iru igbe ọfụ na-ejikọkwa na igwe agụ aka ma lue n'enu ugwu ife afụ melu na obi juda ụbọsị afụ esi na obi ọdụdụ nwa bụ bụ benjamin wee chọpụta onye eze ka onye amụma nyere ndị eze nri n'elu ugwu ekpele igbo bụ mmemme ekpele eze ekpele igbo bụ ọ ekpesị ekpele igbo elie ibe anyị ya ndị nọ n'obi ya ata ọjị ka anyị na-ata ọjị a ka unu na-ata ebe niile unu nọ n'ụwa niile ọjị agbala ọfụma ọjị agbala ọfụma ọjị a nọbu ebe a ọjị a nọ etu a etu a ka ọjị a si nọbụrụ oge mgbe ide nka ya sara ya unu afụgo ife ọ na-akọwala anyị bụ chiri ụzọ fa ya apụ jebela onwe fa ka igbo chukwu jikọbere n'oge a jikọọ ụlọ ofu ndị Kwe- ka igbo jikọ chukwu okike na-abịa ijikọ igbo n'otu ọnụ ka m kwuo ya n'ife mmụọ kpọrọ ya ọkpala eze na-abịa kọ- ọkpala jikọọ igbo n'otu ọnụ ọ ya-ebido tata nna alịgola enu ugwu m sị n'enu ugwu n'ituwe mbọsị eke ndị igbo ọnwụ na-ezu oke ya ọnụnụ m chukwu igbo ka o dugo m n'enu ugwu tata ka ndị zute ọ na ọcha mma jele mba tụlụ ugo ka o bute ugo- ka o bute ugo ka anyị gagharịa igbo dupụta ndị ezi igbo ndị ikenye igbo na-ezo maka na ikenye igbo n'oge a bụsi alụ ndị british na ndị rom bịa ghọgbua fa sị fa na fa ya-abụ ọgalanya debe akụnụba nwa nwa fa ya-eli chukwu igbo sị m ya-enye gị nli- nli nli ụbọsị gị maka na m fụlụ gị n'anya na ọ bụlụgodi nnụnụ nọ n'ọfịa na ana m enye fa nli ụbọsị fa gị nekene afịfịa ọfọ

m wee sị ndị igbo chukwu kara aka ndị anụ na-ekiri ndị ka fa malụ ife emene fa na-atụbu asịrị fa akụwaga aka ndị na-akụ aka na-esonye maka na ọkpara eze kwulu sị nekene kwa ata na ọka ka o too ka ndị- olu- oge owuwe iwu ife ubi wee lue kịta bụ oge owuwe ife ubi afọ chukwu okike bịa ma ele onwe gị afọ dek maka onye bụ ngwa na ya bịa jee ozi n'Odenigbo gwa ndị Igbo na ife ọma emewego na ọkpara eze akwụgolo ọtọ n'iru ọbụ- ọnọ- n'iru ọfọ Igbo achakego ubi okwu ka ọ bịa na mmezu fa ji na-ezu ya ji eju- ji ozi afọ ile ile- ile o ji eje ozi afọ